Mali kɔnɔ mali kɔ kan an b' aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na voix de bamako tɔgɔ la an y'o fɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na maa kofɔlen dɔ b'a bolo waati bɛɛ an bɛ to ka wuli ka gɛrɛ ka na a ɲininka walasa a ka kunnafoniyaw d'an ma malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ kunnafoniya minnu kɔ kan aw minnu sigilen don aw nɔ na aw minnu ɲɛ b'an na nin waati in na an ka foli ni tanuni bɛ ka ta k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma voix de bamako tɔgɔ la o tuma la maa min don an tɛna a kofɔ mɔgɔ ye bilen maa dɔnnenba don o tuma la an bɛna gɛrɛ a la ka foli ni tanuni ta k'a di a ma dan tɛ foli min na an balimakɛ a ni sɔgɔma nba a ni ce Somɔgɔw bɛ di? An bɛ Ala tanu ka Ala barikada. Denbaya dun? Alihamidulila. Un see.
Bisimila. Voix de Bamako wulila ka na i fɛ yen ɲininkali la. Hali bi an ka ɲininkaliw an tɛna u janya, an tɛna taa yɔrɔ jan. An y'a ye ɛɛ samedi tɛmɛnen ko aw tun bɛ réunion na. Yalama réunion in tun bɛ jumɛn de kan? Parce que maliden dɔw bɛ yen, olu ko ko yalama ko réunion in tun bɛ jumɛn kan? bon an bɛ ala tanu ka ala barikada a ye nin y'a fɔ a ka kan lamɛnnikɛjɛkulu bɛɛ fo ne tɔgɔ isa kawu njim tiɲɛ don min ye cnt n'o ye conseil national de transition ni a ɲɛmɔgɔba ye malik jaw ye ne y'o ka dankan naaninan ye n'an bɛ kuma hukumu min kɔnɔ o ye acrt acrt fɔ tubabukan na appel citoyen pour soutenir la réussite de la transition faso ka wele baara hukumu kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen i y'a fɔ an ye sigiba kɛ maɲanbugu faso kanu na sigi in musokulu de welela baara ye laɲini tun ye fɛn min ye o ye 8 mars parce que 8 mars ye diɲɛ bɛɛ diɲɛ seleke naani n'a bɛ fɔ nations unies k'a fɔ an balakaw u ka degun ani gɛlɛya minnu b'u ka ɲɛnamaya la ani u ni bonya min ka kan ani jɔyɔrɔ min ka kan ani fana ɲɛnamaya yɛrɛ la u ka nafa min bɛ se ɲɛnamaya ma k'o sankɔrɔta n'o ye journée mondiale de la femme o baara hukumu kɔnɔ diɲɛ b'a célébrer mali yɛrɛ b'a célébrer o tuma ACRT ko ɲinan an bɛna ko kɛ ni ala sɔnna min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ni ala sɔnna a bɛ kɛ bamakɔ yan CICB la parce que eh, ne ba kana ko kɛ ka fisa ni ko lankolon kɛ ye wa an bɛna kunnafoni fana lase min ni ala sɔnna a bɛ lakali mais kunnafoni jumɛn? voilà mais yan'an ka don o la an b'a fɛ ka kuma ɲɛbila fɔ ni arabu ko kuma mukadima tubabu ko introduction bamananw ko kuma ɲɛbila Awɔ. o kuma ɲɛbila tɛ dɔwɛrɛ ye o ye pour que hakiliw yɛrɛ k'u sama ka laɲini faamu ACRT yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye ACRT ka laɲini ye mun ye ACRT sigikun ye mun ye pour que kuma ka nɔgɔya i ma i b'a fɔ faso ka wele ɔ faso ka wele jumɛn ko don an ko jamana kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ faso la ale jɔyɔrɔ ye a ka faamuya n'a ka jɔyɔrɔ ɲɛnamaya la o bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye kalankɛlaba don mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ cikɛla don dɔ bɛ se ka kɛ mɔnikɛla don dɔ bɛ se ka kɛ danbetigi don dɔ bɛ se ka kɛ diinɛmɔgɔ don nka nin bɛɛ ye fasoden ye o tuma faso ye wele jumɛn ACRT ye faso wele mun kama K'a fɔ an ka camancɛ fanga in an bɛɛ sɔnna k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya la an bɛɛ b'a dɔn jamana mago bɛ lakana ani jamanadenw ni ka lakana an bɛɛ b'a dɔn jamana in kalanko gɛlɛya b'a la nka an b'a dɔn jamana in gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen n'o ye jamana maracogo jugu n'o kɛra sababu ye jamanadenw kamanaganna denmisɛnninw tɛ baara sɔrɔ kiiri tɛ yen nka o yɛrɛ dɔrɔn tɛ ni tuma o tuma n'a fɔra ko ka taa kalata la gɛlɛya wɛrɛ bɛ bɔ a la bon nin bɛɛ lajɛlen An ko nin bɛɛ problème solution ɲuman ka kan ka sɔrɔ a la, o ye camancɛ fanga a dabɔra kun min kama n'o ye k'a fɔ charte ka waleya, ɔ o charte waleyali la axe caman b'a la gouvernement nan'o présenter o kɛra sariya ye k'a fɔ o ka waleya kuma t'o kan, kuma bɛ min kan bɛɛ b'a dɔn politiki baara o baara ni fanga tɛ yen min b'a dɛmɛ o politiki tɔn ou bien o politiki baara a tɛ sira sɔrɔ, bon an bɛ camancɛ fanga min na bi majorité tɛ yen. opposition tɛ yen classiquement n'o ye assemblée k'a fɔ ninnu bɛ député bulon na o tuma olu bɛ fanga kɔ ninnu ta man dɔn olu ye opposition o tɛ yen o CNT de bɛ yen ɔ CNT fana ka baara ye de ka o baara ka jɔ o jɔyɔrɔ la n'o ye ka député baara kɛ anw de bɛ loi ta anw de bɛ gouvernement sɛgɛsɛgɛ nka baara min nana fɔ ko ka taa quatrième république la mɔgɔ caman tɛ k'o lamɛn kuma in na dɛ a fɔra bɛɛ y'a mɛn constitution min bɛ yen a bɛ bɔ yen jamana tun bɛ mara ni constitution a bɛ bɔ yen kura de bɛ kɛ bon o kura in fo k'a faamu o bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ kalata minnu bɛna kɛ o kan ka kɛ cogo jumɛn na jamana yɛrɛ y'i bolonɔ don sɛbɛn min na n'a bɛ fɔ l'état c'est une continuité n'o ye accord d'Alger ni IBK de tun y'a signé gɛlɛya min b'o kɔnɔ ni jamanaden caman ma sɔn a ma o gɛlɛya in bɛ se ka wuli cogo jumɛn na ka se ka waleya ka kɛ ka ɲɛ ka sɔrɔ jamana ma to a da fɛ n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn jamana yɔrɔ caman de bɛ yen an ka mara tɛ yɔrɔ nka transition nɔ tɛ o nka transition b'a conséquence gérer parce que l'état est une continuité n'anw farala ɲɔgɔn kan jamana tɔgɔ la ka IBK gɛn ka bɔ fanga la mais anw bɛ se k'an sigi k'a fɔ ko aa ko aa non fo an ka fɛn de kɛ min ka fisa o ye bon o baara hukumu kɔnɔ anw ye kulu sigi n'o ye ACRT ye o ye politiki tɔn de don nka a danfara min b'a ni politiki tɔn cɛ o de ye k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye i ka laɲini transition ka ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ i b'a fɛ transition ka laɲini ka sabati n'o ye lakana ye n'o ye jamana kisili ye n'o ye musow ka jɔyɔrɔko ye n'o ye denmisɛnninw ye fo ka taa se an ka jamana kalanko ma fo ka taa se jamana kiri fo ka taa se maa minnu ma n'u ma bɔn n'u fagara n'u joginna ani fana an bɛna don kalata minnu na k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen pour que nin ka sira sɔrɔ o tuma anw ko an b'an kuntilenna yira o kuntilenna yira o de nana ni ACRT créer ye faso ka wele ɔ mɔgɔw ko ko n y'a fɔ n y'a fɔ n bɛ segin a kan nka ni ala sɔnna sibiridon kabini mali kɛra mali ye politiki sira fɛ musow ka wuli ka jɔ la ko ka 8 mars kɛ min bɛna kɛ CICB la sibiridon a tɛ a bɛna a ye a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mɔgɔw bɛna a dɔn N'o y'a sɔrɔ transition in n'a dɛmɛnen don n'a lafasa ni musow b'a kɔ ni musow t'a kɔ ne b'a bɛɛ lakali nka musow dɔrɔn wele tɛ bɛɛ de welelen don nka an bɛna taa laseli fana kɛ o laseli anw bolo transition la réussite de transition ne peut pas se dissocier à l'élection je dis bien de l'imperturbable patriote Assimi Goïta parce que anw bolo transition kuncɛli ɲɛ de fo président de ka sigi min bɛ se ka transition gérer parce que mɔgɔ bɛ ka ko fila ɲagami ɲɔgɔn na n'a fɔra bi ni élection ma kɛ u b'a fɔ a ah, sɔrɔdasiw b'a fɛ k'u sigi fanga kan u tɛ taa mais fo élection ka kɛ on est d'accord mais an ko an ka candidat de bɛna kɛ Assimi Goïta ye bon dɔw bɛ yen n bɛ dɔw mankan na ee aw b'o fɔ cogo di a fɔra transition na ko ni mɔgɔ min ye président de transition ye ko ni mɔgɔ min ye premier ministre ye o de ma fɔ wa ko ni mɔgɔ min ye président transition ye ko ni mɔgɔ min ye premier ministre ye k'o tɛ se ka kɛ candidat ye Assimi c'est le vice président mais ne yɛrɛ tɛ polémique o la ka IBK to fanga la yan députés ka mandat ma ban san duuru wa a banna pewu bɛɛ ɲɛna u ye kalo wɔɔrɔ k'a la ko parce que ko gɛlɛya bɛ yen ko lakananbaliya bɛ yen ko élection tɛ se ka kɛ u tilara ka san kelen wɛrɛ k'a la u ye bɛnkan jumɛn kɛ accord politique alors mais o kɛra anw ɲɛna yan nɔ n'u wuli t'u sigi anw ɲɛna k'o kuma fɔ an ye cogo di Côte d'Ivoire an kɔrɔ yan nɔ Alassane min ye baara kɛ bɛɛ y'a ye a ye mandat fila kɛ tuma min a y'a ka candidat choisi candidat in nana fatu a ko jamana kisili kama ale bɛ troisième mandat ɲini a m'a ɲini wa donc ni anw tɛ kuma nɔgɔ ta la anw bɛ anw t'a ɲini Assimi yɛrɛ fɛ anw b'a ɲini peuple de fɛ an bɛna peuple de wele mɔgɔ o mɔgɔ limaniyalen don Mɔgɔ o mɔgɔ dalen don a la k'a fɔ minnu ye jamana tiɲɛ 91 k'u da bɔ jamana maraliko la anw bolo bi mɔgɔ min bɛ se k'o baara kɛ c'est l'imperturbable patriote Assimi Goïta an bɛna wulikajɔ bɛɛ kɛ juma don lancement samedi don lancement bɛna kɛ muso kunda muso minnu bɛna bɔ k'a fɔ u bɛ o logique la u b'a fɛ Assimi ka kɛ président ye u b'a fɛ musow ka jɔyɔrɔ ka sabati u b'a fɛ musow ka hakɛ ka tanga an bɛna musow majamu

n'o tɛ u bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kalon kuma yɛrɛ tiɲɛ ye min ye nin de don moi j'ai fait un choix clair et net de créer l'ACRT pour soutenir la réussite de la transition et faire en sorte qu'Assimi soit le président de la République démocratiquement élu démocratiquement élu an bɛ taa kalata la a bɛ kɛ an ka kandida ye an bɛ jamana bɛɛ mobiliser an bɛna don jamana fan bɛɛ an bɛna taa farafinna an bɛna jamanaden bɛɛ mobiliser n bɛ min f'i ye n filɛ nin yɔrɔ min na mɔgɔw tɛ min dɔn mɔgɔ tɛ min dɔn aw bɛ ka minnu yɛrɛ ye ko parti politique o caman de bɛ yen bi minnu b'olu dynamique la donc o wagati fana mana se kuma bɛɛ n'a wagati don donc a ka bɔ a ka jɛya bɛɛ ye k'a fɔ o ye démarche min ye an b'o kɛ wa ni ala sɔnna Asimi va être le président de la république du Mali donc o baaraw musow jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun y'o la n'an tilar'o la samedi mana tɛmɛ An bɛna kunnafoni wɛrɛw di jeunesses fana wulilen don denmisɛnninkulu bɛ ka wuli fan bɛɛ olu fana bɛna mobiliser dans la même dynamique ɔ minnu b'a fɔ k'u ye politikitɔn ye ko a kɛra tan a bɔra tan aw bɛn'a ye o parti politiki caman bɛ yen minnu yɛrɛ n'u bɛ o kuma la k'a fɔ olu yɛrɛ bolo ne ye hakilila min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la hakilila ɲuman don nka a bɛ kɛ cogo di donc kuma bɛɛ n'a fɔ tuma don parce que dɔw b'a fɔ e transition baaraw bɛ sen na mais politiki baara depuis e m'a ye dɔw bɛ campagne na u ye dugu minɛ an fana bɛ campagne na donc notre campagne nous on est politique moi je parle en tant que président de ACRT donc i b'a fɛ ka kuma min ɲininkali kɛ kuma ɲɛbila la an ye sigi min kɛ maɲanbugu o tun ye assemblée générale maa min bɔra ka ca maa ba kelen ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ ni kulu minnu bɛ yen an bɛna baara min kɛ CICB sibiri don ni ala sɔnna ka daminɛ 9 heures 10 heures Ayiwa an kɔni palais kɔnɔna kɔni cɛ an t'a dɔn ni mɔgɔ bɛna kun bi dɔrɔn k'an tɛn'o bɛɛ fɔ mais yeko ye fɔko ye nka n bɛ min kɔni f'i ye ni ala sɔnna sibiridon bɛɛ bɛn'a ye k'a fɔ depuis 8 mars kɛra 8 mars ye a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ contrairement à ce que les gens pensent parce que mɔgɔ tɛ se ka ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ku la o tɛ se ka kɛ i ka nin ɲinɛ ku ni voilà dɛsɛ a ku donc la i laban o laban ne ba i bɛna a ɲɛfɔ ne ɲɛna ne tɛ se ka ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ku la donc nin tun ye kuma ɲɛbila ye ACRT ko la ɲɛbila kɔnɔna na i yɛrɛ an tun ka kan ka ɲininkali dɔw s'i ma i da sera olu ma i n'a fɔ an tun bɛna ɲininkali la yalama aw yɛrɛ bɛ nin baara la est ce que aw kelen bɛ ka candidat dɔ bɔ wa donc i yɛrɛ donna kuma ninnu kɔnɔna na ka don o kɔnɔna na k'o fɔ donc aw ka candidat bɔlen de ye Asimi Goyita ye wa mais ne m'o dogo L'imperturbable patriote Assimi Goïta, nous allons le proposer à être le candidat de l'ACRT pour gagner les élections. O kɔni sɔsɔli t'o la. o Kawujim ne yɛrɛ b'a fɛ k'e ɲininka mun de y'a kɛ e ka taa da fo o la k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ fanga marabaga dɔ ye. n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna i b'a dɔn ala b'a yɛrɛ sago la an bɛ ala tanu ka ala barikada an ko ni ala sɔnna anw b'a fɔ don min k'a fɔ ni ala sɔnna bilahi lezi la ilaha illa huwa ibk bɛ fanga bila a bɛ bɔ yen ala y'an dɛmɛ a ma taa wa ne y'a fɔ yan n ko cnt ko la n ko asimi ɛɛ maliki jaw y'an ka kandida ye a b'a sigi yan il y a jamais deux sans trois e bɛ mun nɔfɛ ni ala sɔnna asimi bɛ kɛ mali président ye démocratiquement point propre o kɔni ah non ni ala sɔnna e eh, mais n bɛna min f'i ye paul kagame a nana jamana sɔrɔ a kunjugu kan a ye fɛn in nettoyer bi bɛɛ bɛ ko paul kagame sɔrɔdasi da ghana ta peut-être o ka jan rawlings ghana ka kɛ ghana ye rawlings de don sɔrɔdasi de don c'était un capitaine a ye jamana politimɔgɔw tun bɛ popapo la a y'a ta ka d'u ma u ye popa wɛrɛ a yɛrɛ y'a ta i sigi a kan san duuru a ye jamana nettoyer ka tila ka na élection kɛ a gagnena a y'a ka mandat kɛ o de ye ghana kɛ ghana ye thomas sankara ye san saba ni dɔɔni dɔrɔn de kɛ ka jamana tɔgɔ yɛlɛma k'a hymne yɛlɛma k'a drapeau nɔgɔya ka tila k'a fɔ burkina faso a tun bɛ fɔ haute-volta de kun yɛrɛ tun t'o tɔgɔ in na bi quand tu dis burkina faso c'est la terre des hommes intègres kɔrɔ b'a la ni la mort la, la patrie ou la mort mɔgɔw y'a a min'u dusu la bon l'imperturbable patriote Assimi Goïta Il a pour nous an ma kuma kunfɛ an ka laɲini tɛ ko mɔgɔw bɛ min fɔ c'est un choix et nous pensons que les Maliens ont compris parce que n'i y'a jamana in coronna mais c'est les politiciens de 91 san bi saba u bɛ ka jamana in tila u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn mana kɛ a bɛɛ olu ye olu de y'a bɛɛ tiɲɛ mais ils n'ont pas assumé et puis ne ye misaliya d'i ma ni sariya ko don n k'i ma n ko eh, constitution banna yan nɔ u ye kalo wɔɔrɔ d'u yɛrɛ ma a ma kɛ wa ka tila ka san kelen d'u yɛrɛ ma Et même ni mɔgɔw nana même a ye constitution man kunna yan ko 91 musa binni ala ka hinɛ a la de o constitution de bɛ yen assemblée ma sigi o sɔrɔdasi tan ani civil tan duuru de farala ɲɔgɔn kan ne ko in kɛra ne ɲɛ an bɛ ala barika da donc ne bɛ min fɔ kuma tɛ ko bɛ taa cɛ kari kɔnɔ bi bi n'i ye maliyɛnw jate mɔgɔ ba kelen maa miliyɔn fo ka taa se minnu tu ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw ka problème fɛn saba wa n bɛ min f'i ye ni ala sɔnna fila bɛ ɲɛnabɔ sisan y'a tɛ eh. mhm. n bɛ fila f'i ye o don i y'a mɛn a premier ministre ko yan nɔ a yɛrɛ y'a fɔ ka fɔ min ye 25 mille maa ba mugan ni duuru o bɛna taa sɔrɔdasiya ni polisiya ni gendarmeya ni gardiya la fɛn dɔw bɛ yen n tɛ se k'o fɔ mais min ye labɛn ye sɔrɔdasi cɛya la formation ni minɛn de don wa o nɔ bɛ na ye yanni transition in kɔnɔ bɛɛ bɛ n'a ye ni ala sɔnna ka fɔ dɔ lakana min ye camancɛ ka taa se fo kɔrɔn na bɛɛ bɛ n'a ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ka fɔ ko dɔ kɛra o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye n bɛ min f'i ye balo a sɔngɔ bɛ na jigin non malo ɲɔ sukaro mɔgɔw mago bɛ fɛn min na n'a da ka gɛlɛn la cherté de la vie i m'a dɔn an ye sɔrɔdasi de bila opam kunna donc o de gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan wa dɔ bɛna b'o la wa an bɛna fɛn kɛ sunkalo in na maliyɛnw ye jamanadenw ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ kabini mali ye sunkalo daminɛ transition minnu kɛ transition minnu kɛ ee karamɔgɔkɛ ne de ee ne bɛ min f'i ye ko ne bolo de b'a la ni ala sɔnna an bɛna fɛn kɛ maliyɛnw ye sunkalo in na transition in na min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ sabanan min bɛ nalen a bɛna kɛ bɛɛ ɲɛna ka kalata kɛ jɛlenya la propre min ni mɔgɔ tɛ se ka sɔsɔli kɛ wa ni ala sɔnna anw ka cɛbɔ n'o ye asimi goyita a bɛ gagner donc fila in o ye fɛn ye min tɛ janya sabanan ala ka si ni kɛnɛya d'a ma eh, baloko ta yɔrɔ la an b'a ye a bɛ fɔ ko eh, fanga bulon bɛna balo nɔgɔya ni aw ko k'aw bɛna balo nɔgɔya balo bɛna jigin mais i bɛ taa ye fan wɛrɛw fɛ dɔw bɛ balo yɛlɛ aw ka bɛna mun de kɛ anw ta tɛ propagande ye sa o ye propagande de ye n ko nin tɔgɔ de ko l'imperturbable Assimi Goïta le patriote propagande tɛ o propagande tɛ mɔgɔ bɛ se ka ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ku la o tɛ se ka kɛ o ka ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ku la o bɛ cogo di sisan n'an bɔra o kɔnɔ ɲininkali wɛrɛ min bɛ n fɛ i n'a fɔ kanubagaw sɔgɔlen bɛ an na cogoya min na u mago b'o ɲininkali fana na ko aw ka gɛrɛndon min kɛra o don tɛmɛnen assemblée kɔnɔna na yala maa kɛmɛ ni kɔ maa kɛmɛ votera olu sɔnna olu kumakan kɛra kelen ye maa naani olu ko k'olu da olu ma se ka kuma maa naani dɔ olu fana ko k'olu ka hakilina olu ma faamuyali fɛn sɔrɔ a la e ka hakilina ye jumɛn ye olu ko kɔnɔna na ɔ sariya yɛrɛ la adamadenya la hali ɲɛnamaya la fɛn kelen n'i y'a yira k'an ka kɛ tan bɛɛ b'i hakilila fɔ a la o tɛ kojugu ye o nka jama fanba n'o ka hakilila tara ba la o dɔrɔn tɛ n'o waleyara a fɔ de ma ko légitimité donc bɛɛ ka sɔn ko kelen yɛrɛ ma tuma dɔ la mɔgɔ yɛrɛ b'o ɲininka est ce que nin tɛ bɛnkan ye mɔgɔ dɔw k'a fɔ u ma jɛn n'a ye u ka faamuya ye ça c'est normal mais jama fanba ka danaya dara fɛn min kan ça c'est légitime bon n'o waleyara o kuma a sabatira problème tɛ anw bolo c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est le résultat o question fɔbagaw olu fana y'o faamuya mm. sisan an bɛna huit mars kɔnɔna na mm. aw ye cɛ ye mm. aw bɛ fanga bulon kɔnɔ bi i n'a fɔ i y'a fɔ samedi dɔ aw bɛna kɛ yalama aw ye jumɛn labɛn i b'a dɔn musow ka finiko u ka nin ko aw ye mun de labɛn an musow ye ne ba ne ye fɛn dɔ de f'i ye ko ne ne bako bɛna min f'i ye fɔlɔ ɛɛ eh, asɛrite musow ka daminɛ marraine na n'o ye eh, madame jim fatim diko fo ka taa se a présidente ma zeynab jawara ani asɛrite musokulu minnu bɛ yen parce que asɛrite ko ye fo k'i k'a faamu asɛrite tɛ tɔn kelen ye asɛrite ye regroupement de ye sɔrɔdasimusow b'a la gendarmemusow b'a la gardimusow b'a la polisimusow b'a la jagokɛlamusow b'a la

i bɛna dɔn si le peuple avec asimi ou pas ah non a yɛrɛ b'i ye kɛnɛ kan non an t'a wele an ma se o yɔrɔ ma sa baara min b'a bolo a ka jamana lakanani ani baloko dɔgɔyali ani ka se ka jamana sariya bila non an m'a ɲini asimi fɛ a b'aw ni peuple de cɛ non non non on parle pas de asimi c'est le peuple a b'a ni peuple de cɛ voilà. d'accord faamuyali sɔrɔla o la i b'i ka kuma laban fɔ an ɲɛna ani ka foli di. kuma laban ye min ye an b'a ɲini maa o maa muso dɔrɔn tɛ dɛ o de y'a to n y'a f'i ye n ko ça c'est c'est c'est une première CICB la n'o ye centre international de conférence de Bamako sɔgɔmada fɛ 9 heures musow majamuni fo ka taa se transition. artiste culturellement fo ka taa se i hakili bɛ mɔgɔ minnu hakili tɛ mɔgɔ minnu ye minnu bɛɛ lajɛlen musokulu ni ngaraw ni ngaraw ni ko wɛrɛw ni ko wɛrɛw ni ko wɛrɛw nka min a laɲini ye min ye c'est soutenir la réussite de la transition et o dɔrɔn tɛ ka fɔ jamana musokulu bamakɔ taw ani minnu bɛ na ani minnu bɛ na la n'an bɛna se minnu ma ka fɔ musow jɔyɔrɔ ye min ye transition dɛmɛ na o tɛ nka musow ka lafasali bɛ na kɛ mun ye

Pour que Assimi soit le candidat et qu'il soit élu démocratiquement pour sauver le Mali. Donc, an bɛɛ ka bɔ sibiri don musow kɔ musow de ka bɔli don mais an bɛ jɔ u kɔfɛ pour que k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ an wulila wa ni ala sɔnna an bɛ se à bon port parce que barikɔn kolon de ka manamanakan ka ca a bɛ hakɛ to kuma na fɔ cogo don mais ni barikɔn ka girin mankan tɛ yen asimi c'est un imperturbable patriote Donc pour nous, qualité saba b'a la. Jamana in mago b'o la. Cette capacité d'écoute. Qualité saba. O ye kelen ye. A bɛ bɛɛ lamɛn. O ye kelen ye. Filanan min b'a la. C'est que jamana yɛrɛ sigilen don tuloma min kan bi n'o tɛ yen jamana tɛ yen o y'an ka wolobasiri tabaw ka danaya b'a kan. C'est un officier respecté. Respecté. O ye fila ye. Sabanan ye min ye

aw bɛ min faamu politicien tɛ voilà politicien tɛ dɛ an ko politique kɔrɔ ye mun ye jamana bɛ gɛlɛya la an ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ kisi ni da min ye an ka fasoden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana kisili kosɔn mɔgɔ ka sigi a kunna min bɛ se ka an ka jamana lakana k'o sabati min bɛ se ka jogo juguya min bɛ ka fu siri a la min bɛ se ka kɛ sababu ye diɲɛ k'a gasi sigi anw bolo bi faut gagner la bataille de la paix parce que tant que jamana ma basigi foyi tɛ dilan wa jamana in ka kari sɔrɔsiw tɛ o n ko politiciens de y'a loi ta accord d'Alger IB IBK accord tɛ wa accord de Ouaga Dioncounda tɛ wa alors donc on vient pas nous tympaniser avec des propos ah sɔrɔsi tɛ se ka kɛ candidat ye eh olu de fɔlɔ ma sɔrɔsi kɛ candidat ye wa olu de fɔlɔ ye sɔrɔsi kɛ candidat ye wa donc sɔsɔli t'a la loi anw de b'a ta.

an an tɛ fanga in mara ni marifa ye an b'a mara ni démocratie de donc an b'a ɲini muso bɛɛ fɛ fɛn o fɛn denmisɛnnin bɛɛ fɛ cɛ o cɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen que sɔrɔdasiw an b'a ɲini sɔrɔdasi musow fɛ an b'a ɲini gendarmemusow fɛ an b'a ɲini polisiw jagokɛlaw sugukɔnɔmɔgɔw commerçants maa o maa n'i limaniyalen don k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a fɛ jamana ka bɔ jugusagoya kɔnɔ a ka bɔ nin politisiyɛn ninnu bolo o tuma sibiridon an b'a daminɛ ni muso ni muso tɛ ko o ko la ko lankolon ye n'an tilara an balakaw la jamana denmisɛnninw fana olu bɛna mobiliser n'an tilar'o la o tuma min ye seko ni dɔnko ni n bɛ se kolaw ni kodɔnnaw ni maabaw o tuma o baara fana bɛ kɛ n'an tilar'o la o tuma an bɛna don dɔ labɛn a fɔ min ma journée nationale de prière et de réconciliation pour la réussite de la transition o fana bɛna k'a dama événement n'o n'a ye non a toi gars non ne ne ba c'est à dire que kuma tɛ o il faut agir et nous on agit ni ala sɔnna o de ye kuma laban ye o diyara an ye merci ayiwa eh, filɛbagaw kanubagaw an bɛ foli di aw ma nin wagati in na 8 mars o bɛna kɛ musow ko an n'aw cɛw ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ko ka taga nin ko in jɛrɛkɛyɔrɔ la a bɛ saki d'aw cɛw ma han an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛw kɔnɔna na finiko baɲariw an b'o fana da aw ma ka fara aw kan parce que nin musow tɔgɔla don de ye ok aw k'an bɛn waati nataw kɔnɔna na